kunnafoni sentelin ta siratɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana cakɛda minnu bɛ ni olu faralen ɲɔgɔn kan minisiriso minnu faralen ɲɔgɔn kan walasa ka se ka ala kasara minnu bɛ kɛ ka olu kunbɛn ani ka se ka dɔ bɔ a tɔɔrɔ la ka ɲɛsin dugudenw ma ni an b'a fɔ o ma ko comité technique de du comité interministériel de gestion de crise et catastrophe o baarakɛlaw olu ye kunnafonidi kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye Ayiwa sɛtanburukalo in yɛrɛ tile seegin ye san ba fila mugan ni duuru ko sanpɛrɛn kelen o kɔni o ye tiɲɛni kɛ kita kɔnɔna la kita marabolo kɔnɔna la madenw o kunnafonidi siratigɛ halisa u y'a jira k'a fɔ ko k'a daminɛ samiya daminɛ na ka se a nin waati in ma ko fɛn min ye jidon ye siɲɛ bi naani ani fila o de jateminɛna min ye sow bɔ ka sow firi u disi kan ye i k'a dɔn ko o siɲɛ seegin ɲɔgɔnna o de kɛra ɔ ko min ye eh, fiɲɛ damatɛmɛ ye o siɲɛ naani o de sera ka jateminɛ u fɛ u y'a jira k'a fɔ ko o masiba minnu ni alamasibaw don alalatigɛw don ko olu siratigɛ la k'i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye maa mugan ani saba ye olu de ni tora nin kasara ninnu kɔnɔna la min ye maa bisaba ani naani ɲɔgɔnko ye olu de banala wa min ye maa ba kelen min ye so ba kelen ani so kɛmɛ fila ni so naani ɲɔgɔnko ye i k'a dɔn olu de binna ni wuli ni cɛ ni eh, ala ala ala alalatigɛ ninnu kɔnɔna la olu kɔnɔna la fana na min ye eh, ma du ba fila ani du kɛmɛ wɔɔrɔ ni mugan ani kelen ɲɔgɔnko olu ye gɛlɛya sɔrɔ nin ko ninnu siratigɛ la awa olu la i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye o dudenw ye sa n'olu ye tɔɔrɔ sɔrɔ a la o bɛ se maa ba mugan ani maa kɛmɛ fila ani maa bi wɔɔrɔ ani maa wɔɔrɔ ɲɔgɔn ma u ye nin kunnafonidi ninnu kɛ u ma dan kunnafonidiw ma u tilala ka ayiwa ladilikanw di maaw ma ladilikan minnu bɛ yen ni olu kan ka matarafa u ka kɔrɔfɔko kɔnɔna la y'a jira k'a fɔ ni alalatigɛ ninnu kɛlen u kɔni u ye wulikajɔ kɛ u se ye fɛn minnu ye k'olu kɛ walasa ayiwa maaw bɛ se ka lafiya cogo min na i k'a dɔn o dɔ bɛ tali kɛ maaw lakanani na jiw donni maaw kan wala kɔlɔlɔw sera maa minnu ma u dɛmɛni la k'u lakana ani k'u bolofɛnw lakana ani fo ka se u dɛmɛni ma dumunikow ta fan fɛ da dumunikow ta fan fɛ finikow ta fan fɛ ani baarakɛminɛnkow ta fan fɛ u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen na ka tila ka ladilikan di bɛɛ lajɛlen ma walasa an bɛ se ka ayiwa nin ko ninnu dɔ bɛ se ka bɔ a la an fɛ yen cogo min hali ni ala ka latigɛw don i k'a dɔn min ye jiboli siraw ye olu labilali fo ka se jogo ɲuman wɛrɛw ma o jogo ɲuman minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ sababu ye ka se ka an kisi nin n'a ɲɔgɔnko ma u ye olu fana dantigɛ di u ka kunnafoni ninnu kɔnɔna la nin ye kunnafoni ye kunnafoni min n'a bɔra organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal Société de gestion de l'énergie de Manantali olu bɛɛ ka baara bɛ Manantali baraji a baarali kofɔ i k'a dɔn k'a fɔ babolo min bɛ an bolo n'an b'a fɔ o ma ko fleuve Sénégal ayiwa o kun min bɛ Manantalikaw fɛ yen ni ji bɛ latɔn yen nɔ o ji latɔnni baarakɛbaa minnu bɛ yen i k'a dɔn olu de ye kunnafoni di k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ji ka ayiwa hakɛ kɔrɔ ye ji bɛ se hakɛ kɔrɔ min mɔ ko o kɔni hakɛ in ji sera o mɔ kaban o tuma k'o bɛna kɛ sababu ye olu bolo u ka ji labila ji dɔw labila ji labilali dun o bɛ kɛ sababu ye ka ba ka a ji k'a yɛlɛn ka sigida minnu maa minnu bɛ yen ni olu ka baaraw kun bɛ ba la n'u la n'olu bɛ baara kɛ ba kɔnɔna la kunnafoni min ɲɛsin olu de ma u k'a dɔn k'a fɔ ba bɛna labila Manantalikaw bɛna ji labila o bɛna kɛ sababu ye ka ji layɛlɛn fɔ hakɛ la hakɛ min ni a bɛ se ka dankari maa la ni i ma i janto i yɛrɛ la o de kama kunnafoni bɛ di walasa maaw k'u janto u yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛn la bada maa minnu ni olu sigin bɛ ba kɔnɔna la babolo baaraw n'u ka baaraw bɛn bɛ ba kɔnɔ baaraw ma kunnafoni min ɲɛsin olu de ma k'u k'a dɔn k'a fɔ awa min kɔni ye ji bilali ye o baaraw bɛna bila sen kan ɔ ko min ye eh, ji laminɛli kɔfɛ ko ni o waati fana sera k'o bɛ kɛ kunnafoni di ka ɲɛsin maaw ma nka kunnafoni kunba ye min ye o de ye hakilisigi ani janto yɛrɛ la o baaraw ka bila sen kan u ye kunnafoni in di septembre kalo in tile tan ni kelen san ba fila mugan ani duuru

jamana wɛrɛw cɛ tigɛdenboloma hukumu kɔnɔna la mali jamana ani bielorisi jamana u ka tigɛdenboloma hukumu kɔnɔna la fɛn min ye mali lasigiden kura ye ale sera bielorisi ni o ye sedu kamisogo ye ale de ye mali ka lasigiden kura ye bielorisikaw fɛ yen nɔ min ye septembre kalo in tile tan ni kelen ye san ba fila mugan ni duuru ni o bɛnna alamisadon yɛrɛ ma ayiwa min ye mali ka lasigiden kura ye sedu kamisogo a sera eh, Minsk Minsk ale ye biolorisi ale faba kɔnɔna ye i k'a dɔn a taara ka taa a ka eh, a ka lasigidenya sɛbɛ ka taa o di i k'a dɔn biolorisi a jamana ɲɛmaa bolomɔ n'o ye alexandre lukashenko i k'a dɔn mali ni biolorisi cɛ lahalaw k'olu

sɛtanburu kalo tile tan san ba fila mugan ani duuru i ka dɔn a ye jamana mali jamana ka foli badenya foli ni teriya foli a y'o fana lase biyelorisi jamana ɲɛmaa an'a jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma mali jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ni o ye asimi goyita jenerali darime asimi goyita ale tɔgɔ la ani malidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la e folikanw olu bɛɛ lajɛlen lasera biyelorisikaw mɔ an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka tigɛ ni boloma ninnu kɛ tigɛ ni boloma nafamaw ye jamanadenw b'u tigɛ ninnu fɛn mun na o kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya aw k'a dɔn k'a fɔ ko min ye an ka médecine kalanbaaw ye olu ni a bɛ f'u ma ko numerus clausus olu ye an ka médecine kalanbaaw ye minnu ni olu garisigɛ donna ayiwa a sanayɛlɛn na olu kɔni ka mm, eh, bɔli promotion tan ani wɔɔrɔnan olu bisimilara minisiri fɛ minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani ɲɛtaa kuntaalajan sabatili mɔ mali jamana kɔnɔna na ni o ye awa kolonɛli asa bajalo ture ye a ye ni maa ninnu bisimila i k'a dɔn fɛn min ye ayiwa ni ma sɛziyɛmu poromosɔn mɔgɔ ninnu ye n'i y'a ta k'a lajɛ eh, u ka marɛni yɛrɛ n'o ye u ka denfa ye o de ye ale yɛrɛ minisiri in ye i ka dɔn k'a fɔ u ka ɲɛmaa ka fara u ka jɛkulu maaw kan u bɛɛ lajɛlen u tun farala ɲɔgɔn kan ni ka taa ni ɲɔgɔnkunbɛn in na ni minisiri ye ɔ min ye minisiri yɛrɛ ye sa ale i k'a dɔn k'a fɔ a y'u kunbɛn bonya ani eh, karama kɔnɔna la ɔ nka u yɛrɛ fɔlɔla ni ka foli kɛ ka ɲɛsin minisiri ma ala ye a garisigɛ donni min kɛ OMS ale ka ɲɛmaa dankanya la farafinna gun kan, o foli kɛra a la. U ye lahalaw fana jira a la, baara minnu ni u y'olu kɛ, i ka dɔn u ka tɔn in kɔnɔna la, u ka jɛkulu kɔnɔna la, u ye olu dantigɛw kɛ minisiri fana ye, ani baara minnu bolodalen bɛ u fɛ, u ye olu fana bɛɛ lajɛlen dantigɛ kɛ minisiri fɛ. Minisiri kɔni ye u fo, i ka dɔn k'a fɔ u ka wulikajɔw la.

i ka dɔn maa duuru in olu de tun b'a la ka u yɛrɛ kɛ polisiw ye u bɛ sira da maaw ɲɛ ni ka maaw n'u bolofɛnw bolofɛnw minɛ u la min ye sirakɔrɔ megetana ale polisilakaw ye olu ka paturuyi hukumu kɔnɔna la olu de wulikajɔtɔ taara bɛn maa ninnu mɔ ni ka tɛgɛ kɛ u la ka jira k'a fɔ maaw don maa minnu ni jamanadenw tɔɲɔbaaw don ni awa bandiw don Bandiw faralen don ɲɔgɔn kan a jɛkulu de b'u bolo donc u bɛ nin baara sugu ninnu kɛ walasa ka jamanadenw tɔɔrɔ ani ka jamanadenw bolofɛnw bɔsi u la dan kɔni sigira u ka baaraw la ka kɛɲɛ ni sirakɔrɔ megetana polisilakaw olu ka wulikajɔw ye n'ala sɔnna burama halisa kunnafoniko ta fan fɛ an bɛ taa mali ni alizeri ni ɲɔgɔn cɛ alizeri jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min ɲɛsin bɛ alizeri ni jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛmɔgɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko mali jamana ye kominike min bila sen kan ni anw yɛrɛ y'a kalan yan nɔ k'a jira k'a fɔ ko mali jamana ye awa damakasi sɛbɛn don kiri ɲɛkɔrɔ kiri min n'o ye cour international de justice ye ɔ ko kɔrɔfɔkan in tɛ tiɲɛ ye dɛ alizeri ko ten alizeri ko ko mali ma plɛnti don ale kama seji la cour international de justice la ko daluya foyi tɛ yen Alizeri jamana ɲɛmaw ko olu yɛrɛ de ye daluya ɲini kuma in mɛnlen ko mali ye plɛnti don k'olu yɛrɛ de ye daluya ɲini k'olu ye weleli kɛ ka jateminɛw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ awa cour international de justice la n'a y'a sɔrɔ mali ye kuma min fɔ n'o ye tiɲɛ ye n'a y'a sɔrɔ damakasi sɛbɛn donna olu kɔ kan ko nka a yirala olu la k'a fɔ ko foyi tɛ yen ko damakasi sɛbɛn foyi ma don olu kɔ kan alizeri minisiri min ɲɛsin bɛ alizeri ni jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛmɔgɔ a ye nin kɔrɔfɔkan ninnu fɔ I ka dɔn kɔrɔfɔkan minnu senfɛ a y'a lajɛ k'a fɔ k'a bɛ alizeri ko ka alizeri jabajɛ k'a jira k'a fɔ ko anw ma ayiwa olu ma bin anw kan olu ma bin anw ka drone kan a ye o yɛrɛ lajɛ kumaw a y'olu tugu kɔrɔfɔkan ninnu nka kɔrɔfɔw kɔni la nafamaba ye min ye o de k'a fɔ ko anw ye sɛbɛn min kalan yan alizeri ko ko ko tiɲɛ tɛ koyi alizeri ko ten dɛ ko damakasi sɛbɛn ma don olu ɲɛ kunkɔrɔ ɔ ko n'a y'a sɔrɔ ko mali tun kɛlen bɛ ka plɛnti don olu kɔrɔ ko seji yɛrɛ ko o tun bɛ olu ladɔnniya ko nka k'olu ma ladɔnniya wa k'olu yɛrɛ tilara ka wuli k'a sɛgɛsɛgɛ o cour international de justice kelen na k'a jira olu la k'a fɔ ko foyi tɛ yen o tuma an bɛ mali ɲɛmaw an bɛ olu fana ka version laban kɔnɔ kunnafoni ko don ɔ an kɔni b'a fɔ u k'a mɛn an b'a bisigi k'a fɔ u y'a mɛn mali ɲɛmaw ninnu ka kɔrɔfɔkan dɔ kɔni nkalontigiyalen ye o tuma ni récépissé b'u bolo ou bien t'a dɔn ni eh, sɛbɛn b'u bolo min b'a yira k'a fɔ ko an ka plɛnti bɛ alizeri kunkɔrɔ a t'a di an ma an k'a pibiliye an k'a fɔ n'o tɛ alizeri bɛ fɛ ka an ka kɔrɔfɔw nkalontigiya dɛ ala ka mali yiriwa ala ka mali jidi burama min ye jumadon su ye k'a dugu jɛ sibiri la ni n ma fili an ye kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ an cakɛɲɔgɔn yɔrɔ ni o ye amadu el konare ye ale ye kunnafonidila ye a y'a jira k'a fɔ ko awa banbaanciwale tigilamaw k'olu ye olu yira torodo jɛdugu torodo kominidugu don nka kominidugu in yɛrɛ a kominidugu yɛrɛ de ye jɛdugu torodo ale de ye torodo ye ɔ torodo yɛrɛ dugu kɔnɔna ko nɛgɛ kaɲa mugan ni kelen waatiw la ko banbaanciwale tigilamaw yira wa u kun ka ca dɛ maa mugan ani maa naani k'u tun bɛ moto baw sanfɛ ko marifa tun b'u bolo ko u tun bɛ moto tan ni fila la o tuma maa mugan ni fila n'olu bɛ moto tan ni fila la o kɔrɔ ko u tun bɛ ka ɲɔgɔn ta fila fila ɔ ko jɛdugu torodo ɔ ko u yera yen ɔ k'u kun dalen tun don kati kan ɔ nka a bɛ n'a fɔ u ye sira fara ni ka nɔnsɔnbugu fan magwɛn n'o ye kɔlɔkani mara kɔnɔna ye sɛrikili kɔnɔna ye ɔ jɛdugu torodo dun walasa maaw bɛ se k'a faamu cogo min ale ni kati yɛrɛ cɛ tɛ tɛmɛ kilo bi duuru kan n'i tɛmɛna kalifabugu la i bɛ se jɛdugu torodo n'i bɔra kati i bɛ se darali la n'i sera darali la i bɛ fara i bɛ taa kalifabugu ɔ n'i tɛmɛna kalifabugu la sa i bɛ sɔrɔ ka taa jɛdugu torodo yan'i ka se anw ka yɔrɔ tɔw la yen o tuma kunnafoni kɔni dira a b'a jira k'a fɔ ni kunnafoni jɛlen don n'a sɛgɛsɛgɛra k'a fɔ a jɛlen don o b'a jira k'a fɔ terɔrisiw u b'a la ka caya dɔɔnin dɔɔnin paseke min ye moto tan ni fila ye o tɛ moto fitinin ye dɛ moto tan ni fila ye cortège ye dɛ kunnafoni filɛ n b'a bisigi k'a fɔ ɲɛmaaw ye kunnafoni in sɔrɔ ala k'an lakana

ayiwa burama kalan kuncɛ kalan o kɛra fɛn min ye a bɛ fɔ minnu ma ko awa promotion du cours des futurs commandants d'unité Ayiwa CFQ o maa ninnu i k'a dɔn olu tun bɛ kalan kuncɛ kalanw na n'o ye ka dɔ fara u ka kalan dɔnniyaw kan ofisiye jalabatigiya kalan olu tun bɛ o la o siratigɛ la fɛn min ye maa kɛmɛ ani maa fila ɲɔgɔnko ye olu de tun bɛ kalan in na ni kalan in ala y'a kuncɛ ko cogo ɲuman nɔgɔya u ye maa kɛmɛ ni maa fila in cɛla i b'a ye k'a fɔ maa wɔɔrɔ ɲɔgɔnko olu b'a la olu ye musolakaw ye nin ye a quatrième promotion de ye I k'a dɔn u kɔni u ka bɔli baaraw kɛra a kɛra juma tɛmɛnen n'o bɛnna eh, sɛbɛtanburukalo in tile tan ani fila mɔ san ba fila mugan ani duuru u tun b'a la ka kalan in kɛ yɔrɔ min na o de ye centre d'instruction boubacar sada sy kulikorokaw fɛ yen nɔ u ye kalan ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ yen nɔ i k'a dɔn kalan ninnu kuncɛli kɛnɛ kan fɛn min ye awa mali ka golomasiri tabaw ka ɲɛmaa dankan ni o ye chef d'état-major général des armées adjoint ye eh, n'o ye général de division keba sangare ye ale tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la ka fara awa sɔrɔdasiya ɲɛmaaba wɛrɛw kan ani ka fara maa wɛrɛw kan olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnya la min ye kidali marabolo ɲɛmaa ye elhaji gamu ale tun bɛ nin kɛnɛ sanuman in kan nin don kofɔlen in na an bɛ dugawu don kɛ sa maa minnu bɛ yen ni u bɔra nin ye ala ka u kɛ tare ani tare ye mali jamana ye mali ka lakana hukumu kɔnɔna la halisa o hukumu kelen kɔnɔna la fɛn min ye an ka lakananbaaw ye olu tun bɛ lakananbaa minnu n'olu tun bɛ kalan na walasa k'u lajo an b'a fɔ min ma ko formation d'aguerrissement o ye ko u lajo o baaraw tun bɛ senna fɛn min ye tuganiso ye min ye maa ba kelen ani maa kɛmɛ ani maa bi saba ni maa fila ɲɔgɔnko ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ o formation d'aguerrissement in na n'o ye ka u ji u lajo o baaraw kɔni fana kuncɛra fɛn min ye septembre kalo in tile tan ni kelen ye san ba fila mugan ni duuru n'o bɛnna alamisadon mɔ i k'a dɔn o kɛra faraɲɔgɔnkanba ye faraɲɔgɔnkanba min senfɛ fɛn min ye awa mali sɔrɔdasiya ɲɛmaa caman ye olu tun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la garde nationale ale chef d'état major ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ni o ye lieutenant colonel ibrahim traore ye Awa ale yɛrɛ ye commandant des organismes de formation awa et d'entraînement ye ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la garde nationale la ɔ ka fara ale kan maaba wɛrɛw caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la u ye kalo wɔɔrɔ de kɛ nin formation in na walasa ka se ka u lajo n'i ye maa ninnu ta k'a lajɛ maa kɛmɛ maa ba kelen ni maa kɛmɛ ani kɔ in i b'a ye k'a fɔ mali sɔrɔdasiya lakananbaaw bɛɛ lajɛlen tun b'a la fo n'a bɔra polisiw la kunnafoni b'a fɔ an ye cogo min na awa polisiw polisi kɔni tun t'a la n'o tɛ corps tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen dɔɔni dɔ tun b'a la u faralen bɛ ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ka u lajo walasa don nataw la u ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min a ɲɛdɔn ka k'u la ani u labɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ u la formation in a bɛ o de kofɔ i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiya ɲɛmaaw olu caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la min ye awa garde nationale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye lieutenant colonel ibrahim traore ye ale yɛrɛ ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiya ɲɛmaaw mɔ i k'a dɔn u ye nin baara minnu bila sen kan n'u b'a la ka baaraba minnu bila sen kan minnu n'olu bɛ tali kɛ sɔrɔdasiw kalanni la n'o y'u formeli ye i k'a dɔn olu foliw kɛra u la baara in bɛɛ lajɛlen ye ɲɛmaaw ka hakili ɲuman de a bɛ bɔ o de kɔnɔna la o tuma o foli a y'o kɛ Ni ka tila ka ladilikan fɔ maaw ye maa minnu ni olu garisɛgɛ donna formation in fana na, i k'a dɔn an bɛ dugawu don kɛ sa Ala ka awa baara sabatili Ala k'o nɔgɔya u ye Mali jamanadenw lakanani ani u bololafɛnw lakanani hukumu kɔnɔna la. N badenw, o bɛ an na don an ka kunnafoni bakurubaw kɔnɔna la ni Ala sɔnna a ma, an bɛ minnu daminɛ ni an ka lakana kunnafoniw ye.